Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la an ka sanfɛ kalanso min bɛ n'o ye Institut Universitaire de Gestion IUG walasa ka se ka don ale kalanso in kɔnɔna la Kiimɛniw bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔndan in senfɛ ni kalanden minnu sera ka tɛmɛ olu de bɛ se ka don ni kalansoba in kɔnɔna la ɲinanta jaabiw bɔra janvier kalo tile kɔnɔntɔn in na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nka kunun janvier kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka sanfɛ kalanso ani dɔnni ɲɛɲinili minisiri ale y' o jaabi ninnu bɔ a ma ko sabu la majɛ caman yera kalanden tɛmɛnlen olu ka mɔyɛniw na an ka sanfɛ kalanso minisiri a ko ɲɔgɔndan wɛrɛ bɛna labɛn k'a kɛ don nataw la nka an bɛ waati min na i ko sisan waati ma fɔ fɔlɔ olu kiimɛniw daminɛli la a ka ca ni jatigɛwalekɛbaa maa tan ye olu de bɔnna u ni na an ka kɛlɛcɛw fɛ ka bɔ pankuru yɔrɔw la a kɛra an ka finitigilakaw ka yalayala baara senfɛ muruja ale mara kɔnɔna la an ka kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba bɛ maaw ladɔnniya ko an ka finitigilakaw ka nin baara in senfɛ U ye jatigɛwalekɛbakulu dɔw ye ɲɔgɔnye la dogoyɔrɔ dɔ la ni o bɛ kilomɛtiri mugan ani duuru muruja worodugu ni a kɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra janvier kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn in na o yɔrɔnin bɛɛ la an ka kɛlɛcɛ pankuru bilala ka i kunda ni yɔrɔ kofɔlen in kan olu sera ka ta wuli ni jatigɛwalekɛba ninnu na n'o kɛra sababu ye ka se ka u caman bɔnɛ u ni na lafaamuyali wulikajɔw kunnafonidiw sidabana kan ani jeli sɛgɛsɛgɛ sidabana hukumu kɔnɔna la olu sigira sen kan ka daminɛ janvier kalo tile mugan ni wolonwula ka taa bila a mugan ni kɔnɔntɔn na place d'armes du 34e régiment du génie militaire Kati nin hakilina in tun ɲɛsilen don an ka lakana finitigilakaw ma a kun ye ka se ka sidabana kunbɛli ani a tangali baaraw ani sidabana jeli sɛgɛsɛgɛ baaraw fanga bonya an ka finitigilakaw fan fɛ A ka ca ni taji sitɛrɛni ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ ye n'o o bɛ se taji litiri miliyɔn bi wolonwula ani naani ma olu de sera ka don dɔgɔkun tɛmɛnlen fila nin kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ walasa ka walawalali kɛ ka daminɛ janvier kalo tile tan ani fila la ka taa bila a tile tan ani segin na sitɛrɛni kɛmɛ segin bi wolonwula ani duuru olu donna an ka jamana kɔnɔna la n' o bɛ taji miliyɔn bi naani ɲɔgɔnna kofɔ Janvier kalo tile 19 ka taa bila a 25 la taji siterni 753 o de donna an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ taa se taji miliyɔn 34 ma dɔgɔkun min filɛ sen na ni ale bɛ kuncɛ bi siterni 370 o de jatera ko dɔw bɛ sira la ka na ni jate ninnu de bɔra an ka jagoko minisiri ale ni taji ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔnye 13 nan senfɛ. N'o kɛra janvier kalo tile 29 in na alamisa don san 2026, kurun kasara min kɛra Danga kari tɛmɛnen Diré cercle kɔnɔna la, dɔ farala maaw jate kan, kunnafoni minnu sɔrɔla kunun janvier kalo tile 29 alamisa don san 2026, olu b'a yira k'a fɔ ko maa naani olu de su yera maa tan olu sera ka kisi maa kelen bɛ ale ma se ka ye fɔlɔ o la kunnafoni wɛrɛw y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi sigida ɲɛmɔgɔ ale ni yen sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka ba kɛrɛfɛlaw ma walasa maa tununnen ɲɛ ka se ka da ale kan ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimanw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin waati in na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni senteliman wɛrɛw kɛnɛ kan